Léirigh Cill Dara a gcumas i Roinn 1B nuair a chloíodar Aontroim coicís ó shin. Ag an deireadh seachtaine thug na seaimpíní Chorn Sheosaimh Mhic Dhonncha aghaidh ar sheaimpíní na hÉireann Fiche Fiche 4, An Clár. Conas mar a bheadh acu agus cén sórt tionchar a bheadh ag na cluichí seo i Roinn 1B ar an gClár agus a bhfeachtas i gCraobh na Mumhan ag tosnú i mí Aibreán? Macdara Mac Donncha, atá i mbun tráchtaireachta. Ar ndóigh, bhí an-bhua ag Cill Dara in aghaidh Aontroim ina gcluiche deireanach. Is furmhór na n-imreoirí céanna ag dul chun páirce acu anseo. Tá ochtar as Nás na Rí, ina measc na triúr deartháireacha Boran, agus d'aimsigh lántosach Muiris Curtin as Achadh an Mhórdha dhá chúl i gcoinne Aontroma. D'imir ochtar díobh seo leis an gClár i gCluiche Ceannais na hÉireann 20 fiche 4, agus líne díreach trí lár na foirne ó lánchúlaí Conor Cleary suas go fad leis an lántosach Tony Kelly. Tá's acu go gcinnteodh bua anseo a n-áit sa gcluiche ceannais. Drochoíche anseo sa Droichead Nua mar tá go leor ráite ar fud na tíre anseo faoin ruathar seo ag Simon Lacey. Tá sé fós ag Simon. Tá David Qualter, Qualter beadh ar a sprioc, tá sí buaite ard ag David Qualter agus tá na foirne cothrom. Scór deas ag David Qualter. Tá go mion na Gaillimh ar ndóigh. Tá sin an poc taobhlíne agus an seilbh faighte ag Jack Sheridan. Jack ó Nás na Rí, Bíonn sé deas an seachtain sin cúl báire Éamonn Foody teacht amach agus Eva Cormach an pas láimhe curtha tras an tsoithigh ag Conor Leen agus é tá útamáil ar siúl i dtaobh Chontae Chláir go deimhin tá útamáil déanta agus iomaí turas teacht ar gcúl agus an cúl scóráilte ag Cathal McCabe bhuel bronntanas a bhí ansin ó chosantóirí an Chláir sin a ceithre dheis Uí Ghlanna Níor ghlanadar é d'íocadar as. fadhbanna, is dóigh. Na dúshláin is mó a bhíonns ag bainistíocht Chill Dara, nuair a, bíonn siad ag imirt in aghaidh leithéidí an Chláir agus Bleá Cliath is iad ach má imríonn siad i gcoinne Aontroma, tá siad in ann imirt is imirt go maith. Seo gluaiseacht an-deas ansin, an ceann seo curtha isteach ar David Qualter. Teacht an treo seo anois, an pas isteach go Jack Sheridan, tá seans ag Jack Sheridan! Á, b'in ghluaiseacht! Agus cúl den scoth! An dara cúl scóráilte acu agus tá siad imithe chun cinn anseo. An pas deireanach ansin ag Gerry Keegan, chríochnaigh Sheridan. Sheridan anseo anois ag Tony Kelly, Tony Kelly, breathnú ar an sprioc agus Tony Kelly thar an trasnán. Cé chomh minic atá sé sin ráite againn faoin bhfear seo?

Feabhas beag tagtha ar chúrsaí aimsire, Catherine McRae-Stein, Cúil Báire. Paddy McKenna, an fad a scaoiltear síos aige ar an taobh céanna ach tá sí faighte ar ais ansin ag John Conlon. Sleamhnaíonn sí ó imreoir an Chláir. Watch John Hughes, Simon Lacey, Lacey ag tabhairt faoi agus Lacey á bhualadh thar an trasnán. Cill Dara fós chun cinn anseo. Dermot Druid, ceann mór ard curtha isteach aige ach tá sí faighte ar ais ag cosantóir an Chláir, bhuel, bhí, tá sí caillte anois. David Fitz ag oibriú amach anois arís agus ar an gceathrú iarracht tá sé faighte acu. Conan Boran, Conan Boran ag bualadh ar aghaidh. Kenton Butcher ag Paul Dolan, ó iarracht uaillmhianach scór den scoth ag Paul Dolan. Toradh gan choinne nuair a bhuail siad Aontroim Tá an iarracht le Cill Dara an ceann is fearr a fháil ar Chontae an Chláir. Bhuel, bheadh daoine ag seasamh suas ansin. Tá sé buailte isteach sa spás. Faighte ag Muiris Curtin. Seo an fear a fuair an dá chúl i gcoinne Aontroma. Tá sé ag tabhairt faoi sin agus é buailte leis an taobhlíne. Scóráilte aige Muiris Curtin agus tá siad ceithre chúilín chun cinn anseo. An bháisteach tosaithe arís anseo.

Ach ar an taobh anseo anois agus Éire Óg an Clár ag teacht arís. Is é isteach Mark Rodgers. Isteach sa spás i dtreo Tony Kelly. Bhfuil sí faighte ag an draíodóir? Tá. Kelly, ah bhí a dhroim aige leis an gcúl! Fós tá sé in ann í a chur thar an trasnán. Iománaí iontach ar fad. Buailte isteach sa spás in seilbh ag Cill Dara arís. Tá siad ag coinneáil leis. Sleamhnaíonn sé de le pas go dtí Goitse mó. Faighte ar ais ag an gClár anois. An ruathar Cathal Malone. Cathal Malone tugadh isteach ag Lam. Cathal Malone thar an trasnán. Dara cúl air agus Inis Tár na foirne. Goitse. An Clár Goitse chun cinn, ba cheart dom a rá. Sula bhfaighidh na treoraí arís, déanta go deas isteach sa spás. Seans anseo anois ag Jack O'Neill. Jack O'Neill, osclaíonn sé don gcúl agus Jack O'Neill ard agus thar an trasnán agus tá Contae an Chláir anois cúig cúilín chun tosaigh anseo. Teacht aniar maith léirithe acu. Cill Dara ag teacht arís. Bhí ag fanacht leis, liathróid ard ansin a thiteann sé i mbéal a chúil, bhfuil sí faighte? Titeann sí ansin go talla, cúl báire ar a ghlúine, Cill Dara ag iarraidh go mbeadh poc saor nó rud éicint ann, céard a bheas ann, réiteoir ag teacht isteach agus bhuel tá sé ag lorg sin aríst anois eh? Anois an raibh sé ina luí ar an sliotar, má bhí, d'fhéadfadh poc éirice a bheith ann. Jack Sheridan. Poc saor atá ann. Jack Sheridan ag cromadh, Jack Sheridan ag bualadh agus Jack Sheridan ag bá! An buille saor ag Jack Sheridan, an dara cúl ag fear Nás na Rí. Agus an fheadóg dheireanach séidte anseo, bua ag an gClár ach an-taispeántas ag Cill Dara.